Cé go bhfuil cairn craobhacha cúige buaite ag Cill Dara le blianta beaga anuas, níl éirithe leo cluiche ceannais na hÉireann a shroisint ó 1973. Ina gcoinne a bhí Tír Eoghain, seaimpíní reatha mionúr na hÉireann. An éireodh leo iad a chloí le deis a thabhairt dóibh féin é a bhuachan den chéad uair? Brian Tyers agus Kevin Cassidy atá i mbun tráchtaireachta. Anois mar sin, Carey, fear Thrí Leac. Agus seo chugainn Daly, an lántosaí, fear gur maith leis a bheith ag gluaiseacht amach. Coiscéim deas i leataobh ar thóir an dá phointe agus tá na fir sna cótaí bána istigh díreach ag cinntiú go bhfuil an sprioc aimsithe aige. Yeah, agus sé an leaid óg seo, Daly? Bhí muid ag labhairt faoi roimh an cluiche. Tchíonn sé na postaí, a Bhriain, agus tá an ábaltacht aige, sárscór.
Níos mó scórálaithe, tá triúr déag tar éis scóráil do Thír Eoghain sa bhfeachtas, cúigear as fiche triailte acu. Sna cluichí ar fad, buaite go deas ansan agus seolta chun cinn aige Kelly. Anois mar sin Jack Doran. Tá cúpla bá faighte aige Jack ar ruathar chun tosaigh agus triúr ansa le cur de aige ach tá Jack Reilly tar éis cúl a fháil do Chill Dara. Cúl iontach ansin agus arís, Brian, an luas atá ag Cill Dara nuair a bhogann siad an liathróid gasta, Tchíonn tú an seacht ag tiomáint faoi, Jack Doran, an liathróid ceart go dtí an fear ceart, thart arís dó agus cúl tábhachtach do Chill Dara.
Siúrdáin lánchúlaí a bhí ar fheabhas sa bhfeachtas go dtí seo agus tá aistriú seilbhe agus d'fhéadfaidís a bheith thíos leis. Isteach go dtí Meenan an bhfuil pas sa bhreis seachas mar a bhí ag teastáil. Faighte aige Canavan! Níl ná an diabhal é pas sa bhreis! Cúl aige buachaill Aireagail Chiaráin. Yeah, a Bhriain, agus muid ag scairteadh le Conn, leis an fear mór lár na páirce, an deis a ghlacadh é féin, tchí tú anseo, athrú seilbhe, haon, dó, agus ag seo, ag an phointe seo, bhí muid ag scairteadh le an leaid, thug sé an pas ceart go dtí an fear ceart, Canavan, agus cúl iontach. Laoch an chluiche ceannais, faighte arís aige Cill Dara, déanamh níos fearr, ar chic amach Thír Eoghain, agus tá Jack Reilly ag ceartú. Chuir sé an ceann deireanach i bhfad amú. Tá an ceann san, ámh, tá cruinn ceart. Anois tá ceann eile buaite anso agus Reilly arís. Chic amach i bponc anso aige Tír Eoghain. Siar anso agus tá Reilly ar a chiotóg bhfuil san fada go leor. Tá a bhuachaill! Níl aon teora le misneach. Scór iontach ansin arís ó Reilly. arís fén am seo Ryan bhain siad an briseadh timpeall anseo an briseadh bainte acu agus an leaid seo Riley ag tiomáint an tosaigh.
díreach os cionn neomat le dul agus pé méid a chuirfidh an réiteoir leis tá deis ar dhá phointe anseo aige McGuckin agus tá an dá phointe faighte aige i leith a shúl abair. Stáití Paudie Ryan. Ruathar ag teacht ón gcliathán thall arís. Déanta go deas aige Cian Keogh. Anois ag lorg dhá phointe tá Jack Riley. Tá sé sin gan cháim mar iarracht. Dochreidte an leaid óg seo. Deis an bhliain. Shín a sé ná shín a cúig phointe go dtí seo. Ach arís, caithfidh mé a lua Greg Kelly a chruthaigh an scór sin arís dó. Matthew J Daly anois, an lánchúlaí Maguire isteach ar imeall na cearnóige bige, Aodhán Corry anois, beidh air é fhéinig a shocrú, chéad duine curtha dhó aige agus le ciumhais na bróige nach ngleoite an scór é sin! Ach tá siad oscailte, tá Mescal ag teacht ar chuma traenach, lár na páirce suas aige siúd, cinneadh le déanamh anois, Caithfidh an chosaint a bheith glan, Tennyson ag bualadh isteach ag tabhairt fé phointe b'fhéidir, leathbhlocáil, déanfaidh an pointe an bheart. Tír Eoghain ag teacht arís, Matthew F Daly agus bhí gleic chruaigh ansan, is dóigh liom go b'é, b'fhéidir Lyons a bhí ann, ní hea ach duine dos na hionadaithe. Caite siar anois tá fear istigh ina aonar, coiscéim deas leataoibh agus é ag cinntiú an scóir ansan agus sin é Finbarr Quinn trí cinn anois ann. Tá deis anso baint isteach i mbéal an bháire agus do láimhseáil sé an pheil ar an dtalamh an ceart ag an réiteoir agus tá an fheadóg séidte ag Christopher Ryan agus tá an bheart déanta aige Tír Eoghain.